Bi ye tarata don ye avril kalo tile wolonwula san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni setelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na, Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ, an ka finitigiw n'o ye cɛ fini tabaaw ye, banbaanci jɛkulu caman bɛ yen, u ye dankari kɛ olu la ka tɛgɛ da min ye bolifɛn n'o ye kamiyɔnw ye, o fila kan, olu falen bɛ min ye moto sen fila la, n'o ye KTM ani sanliliw a nin kɛra tɔnbɔkutu mara de la min bɛ tali kɛ an ka finitigiw ka eh, wulikajɔ dɔ senfɛ halisa an bɛ to ni mali kunnafoniyaw ye nin ye mɔgɔ saba ye binkannikɛla eh, saba don min ye cɛmisɛnninw ye minnu si b'a ta san tan ni kɔnɔntɔn ka taa bila san mugan ni kelen na Awa tɛgɛ kɔni kɛra ninnu kan k'a sababu kɛ u tun bɛ ayiwa binkanni wale de la ka ɲɛsin buru dilanyɔrɔ dɔ ma n'o ye boulangerie ye min filɛ nin ye sigida la a tɔgɔ ye ko Medine Buguni mara la i b'a fɔ kibaruyaw b'a ɲɛfɔ cogoya min na. Nin wagati in na an b'an kun da kɔkan kibaruyaw kan Cote d'Ivoire jamana filɛ nin ye ka min ye sɛbɛn min n'a bɛ da sannifɛnw kan ni ayiwa finitigi minnu bɛ yen nɔ n'u ko o ma ko douanierw olu ka sɛbɛn don ni u ko a ma ko visa douanier awa a bɛ da sanni feerew kan n'i bɛ fɛ ka bɔ n'a ye jamana wɛrɛ la ka taa jamana wɛrɛ la ɔ Côte d'Ivoire jamana filɛ nin ye ka dansigi kɛ ale ni ɔ Mali ani Burkina Faso k'a fɔ ko visa douanier bɛ da minɛn o minɛn kan k'o ka bɔ minɛnw kan ani Mali ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ. Iran jamana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko eh, lamerikɛnw ka pankuru dɔ bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko F-35A k'u ye eh, dankari kɛ ale la u y'a bon eh, mugu la k'a tiɲɛ pewu awa Iran jamana ye nin kunnafoniya in sɛbɛntiya nin b'i n'a fɔ baramaboli yɛrɛ ka ɲɛsin eh, lamerikɛn jamana ma sabu Iran ka nin eh, kunnafoni dilen min filɛ nin ye nin b'a yira k'a fɔ ko halisa u bɛ kɛlɛ min na ko u tɛ fɛ ka segin o kɔ min ye u ka nin pankuru in ye n'a tɔgɔ ye ko F-35A Iran jamana ko k'ale ye dankari k'a la a kɛra Teheran ale dugu sanfɛ tɛnɛn tɛmɛnen avril-kalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ. Keniyakaw fɛ yen nɔ, a jirala k'a fɔ ko petrɔli ko mankan dɔ kɛra sababu ye ka maa dɔw bolo bɔ baara la ni o maaw ye jɔyɔrɔbatigiw ye petroli ko hukumu kɔnɔna na ka tila ka fɛn min ye bagabagali ye k'o ta k'o ɲɛsin nin maa ninnu ma ka kɛɲɛ ni u nɔminɛni ye sariya tigilamaaw fɛ nin kɔni kɛra Keniya ale jamana kɔnɔna na an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni banni ko kibaruyaw ye Mali kunnafonidila bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tasibila kɔnɔna la nin wagati in na sabu awa min ye jabaraninso min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko muso tv ni kɛnyɛrɛye jabaraninso don ale tigi yɛrɛ n'o ye madamu jabi makɔrɔ kamara ye ala ye ale ka kalifa minɛ a la kununko tɛnɛn Eh, avrilikalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani eh, mugan ni wɔɔrɔ ka eh, sababu kɛ bana kuntagalajan ye an bɛ dugawu don kɛ a ye ala ka hinɛ a ni furew bɛɛ lajɛlen na nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw na aw ni ce ɲɛmadali ani tulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la